Dhá bhliain déag ó shin, bhain leaid óg darb ainm Adam Screeney sásamh nach beag as an mbua stairiúil a bhí ag a chlub, Cill Chormaic-Cill Achaidh, nuair a bhuadar Craobh Laighean den chéad uair. Anois, ar an bpáirc imeartha, le cuid des na laochra ón mbua stairiúil sin, Conor Slevin, Conor Mahon agus Damien Kilmartin, chuaigh seaimpíní Uíbh Fháilí in iomaíocht le craobhaithe na bliana seo caite Na Fianna ó Áth Cliath sa chluiche ceannais. Mícheál Ó Drisleáin a chuaigh i mbun tráchtaireachta. Cluiche Ceannais Iomána Laighean AIB. Deis anois ag Na Fianna, dar ndóigh, dhá chraobh as a chéile in Áth Cliath buaite i mbliana agus deis acu siúd dul ar an scóráil ag an tús. An ceann seo briste amach, seilbh ansan, Cill Chormaic-Cill Achaidh fé bhrú agus ag an deireadh Jack Meagher leis an gcéad scór insan chluiche ceannais. Tús maith ag foireann na hardchathrach. Deis ansan ag Brian Ryan. Spás ansan. Uillinn ghéar go maith ach tomhaiste ag AJ Murphy. Scór maith eile ansan ag na Fianna. Agus eh, dar nó, bainisteoir nua Átha Cliath Niall Ó Ceallacháin i gceannas ar a chlub anseo agus ag iarraidh stair a bhaint amach. Dar nó, níl Craobh Laighean tugtha ag an dá fhoireann seo riamh. Díshealbhú iontach ansan ach an briseadh, bhuel, ag Cill Chormaic, Cill Achaidh ag an deireadh. An t-ádh leo ansan é sin a fháil thar n-ais. Bogadh maith anseo sa ghluaiseacht. Deis ag Adam Screeney, ceann des na laochra in Uíbh Fháilí agus sin scór iontach ag Screeney. Thar n-ais insan imirt. Gluaiseacht iontach. D'fhéach sé in airde, beirt in aice leis, ba chuma é sin. Scór maith ag Screeney. Dar ndóigh briseadh croí ag Na Fianna anuraidh i gcluiche ceannais Laighean agus Gaeil Uí Lochlainn ag buachaint le haon chúilín amháin. Tá siad ag imirt níos fearr go dtí seo anseo tráthnóna. Chun tosaigh istigh ansan Charlie Mitchell. Deis ar scór an ceann seo díreach laistigh den chuaille. Agus Curaithe Uíbh Fháilí ag socrú diaidh ar ndiaidh isteach sa choimhlint. Pas sin bocht. Bronntanas seilbhe thar n-ais ag na Fianna. Agus spás go leor anois. Ceann san ag teacht isteach ó Dónal Burke é sin ró-éasca dos na Fianna. An iomarca spáis ansan ó Cill Chormaic Chill Achaidh. Fianna ag teacht arís. Liam Rushe, dar ndóigh, taithí idirchontae aige. Ag Áth Cliath, deacrachtaí an ceann san a choimeád. Ag an deireadh, tá sé thar n-ais ag Seán Currie. Spás aige Idir dhá chomhairle, leanfaidh Currie seans ansan ar cúl agus tá an cúl ag na Fianna. Bhí sé ag smaoineamh dul ar chlé le pas nó dul ar aghaidh é féin ag an deireadh, an cinneadh ceart tógtha ach arís ceisteanna anso faoi chosaint Chill Chormaic-Chill Achaidh agus scór cinniúnach ansan, cúl ag na Fianna. Leis an gcóir sna seolta ag na Fianna, beidh siad breá sásta a bheith ag dul isteach sna seomraí feistis chun tosaigh mar atá ag an staid seo ach deis, b'fhéidir, ar scór eile. Obair mhaith déanta ansan ag Brian Ryan. Arís, spás ag na Fianna. Donal Burke, an captaen. Seans ar cúilín eile. Tá ceithre ceann go dtí seo. Seo an cúigiú ceann. Críoch maith ins an chéad leath ag na Fianna. Beidh siad thar a bheith sásta leis an taispeántas agus an captaen ag imirt ar fheabhas dóibh. Anois, obair mhaith déanta ansan, ag Screeney, ag gearradh isteach ansan, bhfuil calaois níl an pas isteach anseo, brú anois ar na Fianna an ceann san oibrithe isteach, deis i gcónaí ar cúl má leanann siad leo an, agus ag an deireadh tá siad sásta an cúilín a thógaint. Screeney lárnach ins an ghluaiseacht sin, ach ag an deireadh. Caithfidh siad a bheith sásta an cúilín a thógaint ach b'fhéidir go raibh seans ansan ar chúl. Bhearna thar n-ais dtí ceithre cúilín. Seo chugainn Cill Chormaic, Cill Achaidh babhta amháin eile. Smachtaithe go hálainn ansan ag Screeney, ag casadh. An lucht leanta á rá go bhfuil siad sásta. Sár chúilín ansan ag Adam Screeney. An bhearna thar n-ais dtí aon chúl amháin. Ana scór dar ndóigh, sé craobh ar fad buaite acu in Uíbh Fhailí. An tarna ceann as a chéile i mbliana agus an bua ar Bhaile na Maor. Deis eile ansan ag Screeney. Ceann san ag taisteal agus ó an cuaille buailte, bhuel go seans ansan ar cúl agus tá Conor Mahon ag an deireadh. Screeney leis an iarracht chéad uair, thuirling sé istigh sa chearnóg agus bhí Mahon ag fanacht. Agus níl eatarthu anois ach buille amháin, aon chúilín eatarthu. Scór cinniúnach ansan ag Conor Mahon. Agus maireann seaimpíní Uíbh Fhailí, tá siad go mór thar n-ais ins an choimhlint seo. Anois scór ag teastáil ó Na Fianna b'fhéidir chun iad a shocrú. Tá cúpla scór maith aimsithe ag Cill Chormaic-Cill Achaidh. Seo chugainn anois Peter Feeney. Imreoirí ag stracadh as a chéile ansan ach an réiteoir, Pádraig Dunne ó Laois, ag scaoileadh leis mar tá sé thar n-ais ansan ag Cill Chormaic Cill Achaidh. Brú ansan fad na talún ag Colin Spain ach goideadh thar n-ais ag na Fianna. Seo chugainn anois Ciarán Stacey. Seans acu siúd, an pas tugtha. An bhfuil deis anso ar chúl agus tá ag AJ Murphy. Ana-ghluaiseacht ar fad ansan ag na Fianna. Cúl díreach roimhe sin ag Conor Mahon ach freagartha go snasta ag AJ Murphy agus scór cinniúnach eile ansan. ag na Fianna, an bhearna thar n-ais dtí ceithre chúilín arís. Anois misneach thar n-ais ag na Fianna tar éis an cúl sin a aimsiú. Dar ndóigh, bua maith i gcoinne an Cloch, Baile Cholla sa cluiche ceathrú ceannais. Agus ansan an tseachtain seo caite Naomh Máirtín agus deis eile ansan ag Dónal Burke. Tá sé ag imirt ar fheabhas anseo mar chaptaen, mar a theastódh. Scór inspioráideach eile ansan ag an gcaptaen. Anois an ceann seo smachtaithe go hálainn istigh, deis anseo ag Cill Chormaic, Cill Achaidh, an bhfuil cailís istigh sa chearnóg. Tá seans anseo ag Screeney íseal isteach san eangach. Á, laoch gan aon cheist an fear seo ag tabhairt gach rud dá bhfuil. aige anseo tráthnóna ach ag an deireadh tá an cúl aige agus tá siad ag troid go dtí an nóiméad deireanach anseo. Anois, an bhfuil an bhearna sin rómhór, sin í an cheist. Ceithre chúilín. Burke arís. Deis aige b'fhéidir cúilín an árachais. Dónal Burke. Sárchúilín ansan. An bhearna sínte amach arís dtí cúig chúilín agus cuma na maitheasa anois ar na Fianna stair a dhéanamh anso tráthnóna. Deis déanach ansan ag Cill Chormaic Cill Achaidh. Stop ar an líne. Cúl a theastaigh. Agus ag an deireadh tá sé ina sheilbh ansan ag Brian Ryan. An réiteoir ag faire ar an uaireadóir. Tá an t-am geall le bheith caite. i bPáirc an Chrócaigh. Seilbh thar n-ais ag Na Fianna. Tuillte. An t-am imithe anseo, áfach, agus sé chúilín eatarthu. Throid Cill Chormaic, Cill Achaidh, ach ag an deireadh, seo lá na bhFianna. Stair déanta. An chéad uair riamh Craobh Laighean tugtha leo anseo agus é tuillte ag an deireadh ag Na Fianna. An-thaispeántas ag Dónal Burke, eisean mar chaptaen iontach.